Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwu Ebuka. E nweela ọtụtụ ntamu na ntakwu n'ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị dịka onye isi ala Tinubu jiri bugo n'otu ntabi anya onye isi nchekwa ya Nurudeen Yusuf gbago ogo ọkwa Brigadier General ụlọ ikpe okpecha ọgwụ ekposala mkpesa ndị gọvanọ pati PDP webatara megide ọchịchị ọdọrọkwa n'ime steeti Rivers ma kọwaa na onye isi ala nwere ikikere ruru ya n'iwu ikwupụta ọchịchị ọdọrọkwa n'ime steeti ọ bụla e nwere ọnọdụ gbata gbata na ya Aliko Dangote akatọọla nhọpụta ọchịchị gọọmenti Buhari họpụtara onye na-azụ ahịa dịka onye isi nlekọta ụlọ ọrụ mmanụ ala ala anyị ma rụtụ aka na ya bụrụgodu na e kwupụta ohere irepụ ụlọ ọrụ ọdọ nsipụta mmanụ ala NNPC ugbu a na onweghị onye nwunye ihe nke ga-azụrụ ya ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu bandit wakporo ma tọrọ ndị ụka ECWA na ọchịchị kansụl Kabba Bunu nke steeti Kogi ụnyaahụ gbuo otu onye ma tọrọ ndị ụka karịrị mmadụ iri abụọ nke gụnyere ụmụaka na otu nwaanyị dị ime onye isi ụlọ ọrụ road safety ala anyị Shehu Mohammed ekwuola na ha ga-anwụchi ma kpọpụ Peller n'ụlọ ikpe n'ihi na ọ na-eme onyonyo vidiyo live nke butere ihe mberede okporo ụzọ ụlọ sineti ala anyị akpọkuola onye ndụmọdụ nchekwa ala anyị ka o mee nyocha ozi ụgha nke na-ekesa banyere ọnọdụ ahụike Godswill Akpabio onye sinetọ na-anọchi anya ndị mpaghara Abia South n'ụlọ sineti Enyinnaya Abaribe akọwala na onye isi ala Tinubu agaghị enweta mmeri n'ime afọ 2027 n'ihi na onweghị mgbe o nwetara mmeri n'ime afọ 2023 o jikwara ohere ahụ katọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị na-eji ụmụ ha na nwunye ha chewe ihu n'ọchịchị gọọmenti ha ma dụọ ha ọdụ ka ha jiri Peter Obi dịka ihe nlereanya n'oge ọ bụrụ onye gọvanọ otu onye ọkaiwu nke maazị Nnamdi Kanu Maxwell Opara akọwala ugbu a na ihe mere o jiri bụrụ ihe dị ike ime mkpesa n'ụlọ ikpe megide nchabi ikpe mkpụrụ ọka a mara Nnamdi Kanu bụ maka na o ji aka ya ekwuchite ọnụ ya n'ụlọ ikpe nke pụtara na ọ ga-eji aka ya mee mkpesa n'ụlọ ikpe bụkwanụ nke na-adịghị mfe ka ọ dị ugbu a n'ihi mmachibido ngagharị ya n'ụlọ mkpọrọ Regina Daniels akwaala arịrị ugbu a n'obi erughị ala n'ihi ka sinetọ Ned Nwoko jiri gbochie ya ịhụ ma ọ bụ kwuoro ụmụ ya ọ kọwara agwa Ned Nwoko dịka agwa ụmụaka bụ nke ịdị na-egosipụta ụmụaka ahụ n'ihu ọha otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị NLC na mkpirisi bekee nọrọ taa mee njegharị iwe n'ụzọ udo gba gburugburu ala anyị megide ọnọdụ enweghị nchekwa nke na-ehi odo ugbu a Joe Ajaero Omoyele Sowore na ndị ọzọ so na njegharị iwe ahụ Joe Igbokwe akwaala arịrị ugbu a ma kọwaa na ya tinyere uchu ya niile ịkwado pati APC mana ọ bụ ihe mwute na onweghị onye hụrụ ya dịka onye tozuru oke ịhọpụta n'ọkwa onye nnọchi anya ala anyị n'ime mba ofesi enwetala kepukepu na ndị uwe ojii nọrọ ụnyaahụ n'ụlọ ọgwụ nwụchie Habeeb Hamzat bụ Peller n'ihi atụmatụ iji aka ya gbuo onwe ya Ụkọchukwu Chris Okafọ alụọla nwunye ọhụrụ ụnyaahụ na steeti Legọs n'agbanyeghị ebubo onye na-eme ejije Doris Ogala na-ebo ya bụ ebubo ịgbahapụ ya n'oge o kwere ya nkwa ịlụ ya a ga-echeta na nke a abụghị nwunye mbụ Chris Okafọ dịka ya na nwunye mbụ ya Bessem Okafọ gbara alụkwaghịm n'ime afọ 2014 dịka Bessem boro ya ebubo ịkụ ya ihe na imetọ ya onye isi ala Donald Trump akọwala na otu ihe mere e jiri machibido ụmụafọ Naijiria inweta akwụkwọ ikikere visa mba US bụ n'ihi na otu Boko Haram, ISWAP na otu ndị ọzọ na-eyi ndị ọha egwu ka tọrọ ute dina n'ime mba Naijiria Ọchịchị etiti agbapeghachila ụlọ akwụkwọ Unity School iri anọ na asaa ha gbachikọrọ izu ụka ole na ole gara aga n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa. Ha rụtara aka na ha ga-etinye uchu ha niile n'ichekwa ndụ ụmụ akwụkwọ. Ndị ụlọ sineti enyela nkwado ma kwupụta Fani Kayode, Reno Omokri, Mahmood Yakubu, Okezie Ikpeazụ na mmadụ iri isii na atọ ndị ọzọ dịka ndị nnọchite anya ala anyị n'ime mba ofesi. Ụlọikpe nọrọ taa nye iwu ka a nara n'aka ebe aka chịburu steeti Anambra Chris Ngige pụọ n'aka ụlọọrụ EFCC. Ndị omeiwu anọ nke ụlọ nnọchiteanya etiti sitere steeti Rivers agbahapụla pati PDP ma sonye nke APC. Ọgbaghara abatala n'ime pati ADC ugbu a dịka otu ọzọ esepụtala isi ma chụpụ onye isi oche n'oge gara aga Ralph Nwosu na mmadụ iri na anọ ndị ọzọ dịka ha kwupụtakwara ọgbakọ ha nọrọ họpụta David Mark dịka onye isi oche dịka nke iwu na-akwadoghị. Mba Burkina Faso atọhapụla ndị agha mba Naijiria mmadụ iri na otu na ụgbọelu ha nke ha jichiri dịka onye minista ala anyị nke na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime mba ofesi Yusuf Tuggar zutechara onye isi ala nke ọchịchị ndị agha weghara ọchịchị n'ike Ibrahim Traore ụlọọrụ INEC enweela nnọkọ n'etiti otu pati nke Turaki nọ n'isi ya na nke Samuel Anyanwụ nọ n'isi ya iji ghọta ihe mere ha ji anata akwụkwọ ozi abụọ site n'aka otu abụọ onye nọrọ n'isi oche nnọkọ a bụ onye isi oche ụlọọrụ INEC ọkammụta Joash Amupitan Onye bishọp ụlọụka Katọlik Diocese Sokoto, Most Rev. Matthew Kukah, nọrọ ụnyaahụ bụ Tọzdee n'oge njem nleta n'ụlọ mkpọrọ kwa afọ ya gaa nleta Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ oge mkparịta ụka na oge ịchị ọchị. Onye deputi superintendent ndị uwe ojii Isa Abdullahi bụ onye a rụrụ aka ọjọọ inyepụ ndị omekome egbe site n'ọba ngwa agha ndị uwe ojii nọrọ n'abalị iri na isii nke ọnwa a gbagbuo onwe ya dịka a nwụchiri ya naanị n'abalị iri na ise nke ọnwa a bụkwanụ mgbe a malitere ime ya nyocha ndị uwe ojii steeti Naịja anwụchiela ndị uwe ojii na-eme ya nyocha n'ihi nleghara anya ikwe ka nwa amadi ahụ jiri aka ya gbuo onwe ya ndị uwe ojii steeti Legọs anwụchiela nwata akwụkwọ gbara afọ iri na ise Victor Aligbo ma nwụchie ndị enyi ya mmadụ anọ ndị ọzọ n'ihi ịtụ atụmatụ ntọrọ onwe ya ma jiri ụzọ aghụghọ ahụ napụta nne ya otu nde naira na ụma asaa otu pati PDP akọwala akwụkwọ atụmatụ mkpata na mmefu afọ 2026 Tinubu wepụtara n'ụlọ omeiwu etiti dịka atụmatụ ime ka ọnọdụ ihe isi ike gaa n'ihu ịrị elu ọjị onye isi ala Tinubu ekwupụtala otu omekome bandit otu ọbụla na-akpagharị egbe na otu nzuzo ndị na-egbu ọchụ dịka otu na-eyi ndụ ọha egwu gọọmenti steeti Ekiti achụpụla n'ọrụ onye dọkịta bekee ahụ nke ji ụzọ iwu na-akwadoghị wapụ akụrụ kidney onye ọrịa ma kwe nkwa iwepụta ego nke a ga-eji dochie akụrụ kidney ahụ osote onye isi ala Kashim Shettima ekwuola ma ọ bụ naanị onye nzuzu onye na-achọ iji aka ya egbu onwe ya bụ ya ga-azọ ọkwa onye isi ala megide Tinubu ọgwụ bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo